Alipo anthu ena amaona ngati akakhala kuti apeza ndalama amaona ngati mulungu kulibe ndi uchisiru weniweni kumaganiza kuti mulungu kulibe kumapanga zoyerekedwa ndi ndalamanso zokuba ndi uchisiru weniweni kumaganiza choncho ndafuna ndinene pano kuti aliponso ena zisiru zina za mchipani cha mcp zimene zabaiba ndalama nthawi imeneyi mmene zalemeramu mmene zakulira mimba masiku amenewa akumaona ngati amalawi ndi zisiru kwambiri kumaona amalawi osauka ngati iwowo ayandikana ndi mulungu kuposa anthu osaukawo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ziko lino lapansi palibepo chinsisi ndipo china chilichonse chochitika mulungu amachiona izi zachitika zulo ku nfra zikuyenera kuti zisegule maso a inu makamaka a mcp amene mukumaona ngati inu ndinu osogola kwambiri kuposa mulungu china chilichonse chimene mukuchichita mulungu akuchiona ndipo musaone ngati ndinu madolo muzifunse mafunso kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani Every move imene ikuchitika, za, za chinsisi zonse zimene ife tikuchita zikumaululika. Chikufuni, chikuchitika ndi chani? Muzifunse mafunso ngati amenewo, muziwe kunena kuti a prophet wina Sabawo adanenapo kunena kuti ulamuliro wa Chakwera Mulungu adauchita reject, ndipo olo muta, mwina mun- mutafuna mutapanga motani mutakakamiza motani koma mulungu anachita reject ulamuliro umenewu that is why china chilichonse kaya mube ndalama zikuziwika kaya mubere mavoti zikuziwika mukakonza ma 5 kgs a- aufa kuti muzikapereka kwa anthu zikuziwika zogula mavoti zikuziwika zo- zogula cha nzika zikuziwika china chilichonse chikuziwika muzifunse mafunso amenewa kuti kodi chimene zimenezi zikuchitika chifukwa chani mulungu ndi woopsa kwambiri komanso zimene zachitika zulozi ku nfra kumene kwapezeka uh, ma id wochuluka kwambiri uh, zikuyeneranso zisegule maso inuyo anthu osusa zipani zosusa zonse muno mmalawi komanso ifeyo amalawi akufuna kwabwino kunena kuti pali zochitika za chinyengo zambiri zimene zikuchitika zimene mwaona zija ndi pang'ono kuli zambiri zimene zikuchitika ndi cholinga kuti ulamuliro umene mulungu wauchita reject uwu ubwererenso pa mpando koma ndi soka lalikulu kwambiri kunena kuti ulamuliro umenewu uzabwererenso pa mpando chifukwa adzaona mikwingwirima adzaona zoopsa zimene sanazionepo pa moyo wawo wonse ndipo adzachita regret kwambiri ndipo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukapitirira ndi khalidwe lanu limeneli lofuna kuwatenga amalawi ngati zisiru kumawapusisa amalawi kuwakakamiza amalawi kuti inuyo mukhalebe pa mpando amalawi asakukufunani ambiri inu mufa ndipo ndikusimikizireni mulungu wache amene ndimamuziwa ine akukanthani akubandulani mulungu wache amene ndikumuziwa ine mulungu amene ndikumuziwa ine even anamutumapo mwana wache ndikukatibula anthu muchalichi ndikukakhudumula anthu muchalichi ndikukalambwaza anthu muchalichi akupanga zopusa inuyonso inu a Chakwera ndi maministers anu ndi anthu anu onse amene mmaatcha kuti maactivist muphedwa ndipo muona mkwiyo wa mulungu mulungu akukanthani akutembenukirani mupanika chiseko chimene timanena ija kuti chiseko chakupanani apa tsopano pafika pa zipi zipi ya palisani ndi imene yakupanani zipi ikapana uka- olo kuti upite kusogolo ndi pain yoopsa kupitaso mbuyo ndi pain yoopsa munayenera kumapanga zinthu zanu with caution choncho musanamizidwe a malawi izi ndi zisiru kutero akubwera ndi mastatement osiyanasiyana monga mmene mwaamvera zulo lija kumanena kuti a kumene kuja kunali malo amene timasungirako ma id inu zisiru kwambiri kodi kumene kuja ngati mmasungirako ma id ngati kunali ku warehouse ndiye nanga matebulo aja amafunako chani mipando ija imafunako chani popeza kumene kuja kumachita kuoneka kuti anthu akugwirako ntchito sizikutengeranso munthu wokuti anaphunzirapo sayansi nde akatiuze ife zofunikirazo aliyense olo ngakhale mwana wa standard 1 atangofika kumalo kumene kuja akhoza kuziwiratu kuti kunoko kukuchitika zachinyengo ndiye zisiru zina zikabwere ndikumakachita justify Eh, malo anowa eh, palibepo china chilichonse chimene chikuchitika cha chinyengo kunoko kuti kungofuna kuti tizisungirako ma id tsopano ngati mmasungirako ma id bwanji mmasungirako a Lilongwe yokha nanga ma id a madera enawo simunasungireko bwanji amalawi mukuyenera musegule m'maso mwanu makamaka inu a opposition and kumene kujako simunangoyenera kupita iyayi munayenera mpiteko ndi achitetezo mukayikeko achitetezo koma penanso mmanyengerera ngakhale mastatement a ena koma ndadabwa kuti a- awaso akulankhulanso mofasa chonchi kunali kubandulana kubandulana basi palibepo yereyi yereyi yamasabakatani kung'ambana kung'ambana osamanyengerera anthu iye pali anthu ena samafuna azilitenga ziko lino ngati ndi la amayi awo ziko lino ngati ndi la ambuya awo ziko lino ngati ndi la atate awo ayi ziko lino ndi la amalawi ndipo aliyense ali ndi ali ndi ufulu olankhula mu dziko lache aliyense ali ndi ufulu otenga nawo mbali mu zochitika za dziko lache izi zikuchitika zi ndikuwuzeni muziwe abale anga zisankho za 2025 si zisankho ndipo akana mukanakhala ena oganiza zisankho zimenezi zikanangolephereka inu a opposition muonesese kuti mutolere mau maumboni alipo kale mupite ku khoti zisankho izizi ziyambirenso kawiri tikunena pano anthu ochokera ku mangochi nsanje tingoti madera wonse amene ama anali mu phase 3 tikunena pano anthu ambiri kuchokera dzana litali sanalembese kupita pa senta ndikumakauzidwa kuti "Ah, machini athu sali bwino anangoyigwira netiwekiyo ndikuyisiya kumene kuja kulilongwe kuja ndikumapanga kumene kuja ma id ma id kumene kuja ndiye amatheka kumene kuja ku nifra kuja kuchinsisi kodi akanakhala kuti zimene zijazo akupanga za chilungamo akanakakhala kuthengo ngati kumene kuja ku warehouse kwa chimanga kumene kujako kumakhala chimanga kumasungidwa chimanga kungasungidwe ma, ma id chabwino ngati akunena kuti zimenezozo ndi zoona bwanji sanayitane azipani zonse ndikumakachitira umboni kuti ife tikupanga kunoko ma id tikusunga ma id musanamizidwe ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti kuli anthu ena omenyera maufulu amene akudziwanso kunena kuti dziko lino anthu akuzunzikamo koopsa kwacha ndi iyi ingogwesedwa mwa mwa ujeni mwa chinsisi zinthu zikudula deile anthu akuvutika ana asukulu kumakuimbira foni kumamva chisoni kuti inetu ndilibe sukulu fizi ineyo ati, ati loans board ikungowanamiza ana ana mukapita ku chancellor college kumva chisoni ku ku polytechnic ku mzuzu university akakhala ma private uh, colleges ndi chi- nyanyi nyanyi mmalawi muno zinthu sizili bwino mankhwala muzipatala mulibe fetereza kulibe chakudya kulibe china chilichonse chinasokonekera chifukwa cha anthu okuba anthu okuba awawa samamva tikunena panopa pali ma ministers ena awiri uh, akukanganirana ndalama za kuchiteze prison Kuteroko maula ija izasamuka posachedwapa akufuna boma limange prison ina ku chiteze tikunena pano a munthu minister wina pogwiritsa ntchito mphamvu zace walamula kampani imeneyo ya machinese kuti ipitenso ku boma ikamang'ale ikanene kuti zinthu zakwera ndi inflation ndiye tikufuna mutiwonjezere 11 billion 11 billion imene yati ikhale yapamwamba yace ya iyeyo anthu okuba muona posachedwa pompano mkangano pakati pa maministers awiri ananchidwe okhaokha onenepa ngati ananchidwe mimba zawo zikuluzikulu akukanganirana 11 biliyoni akufuna kuti 11 biliyoniyo iyenjezeredwe pa contract ya machinese kuchiteze prison kuterokonso wina akufunanso agule pa maula paja akukanganirananso ndalama zina koditu dziko la malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri palibepo chimene chimayenda muno mmalawi kupatula kuba Anthu amenewa andale wakuteroku akukhalira m'bomamu kufuna kumabamo ndalama koma mulungu wace amene ndimuziwa ine akubandulani muona mulungu amene ndi mulungu wazatheka bwanji ndipo sangalole kuti amalawi azipitirizabe kusauka azipitirizabe kuvutika mu dziko lawo inde mbuyomu anthu amatola na, na, na asusa koma atola na asusa koma boma ili lanyanya kwambiri kufika pa senta uh, ina kupambana pa nalikule apo onse wa salima kungoyima kuthamangiridwa ndi azimayi iyi ifenso mutigule chanzika chathu ifenso mutigule chovotera chathu kusonyeza kuti pali zachinyengo zimene zikuchitika muno m'malawi choncho inu a opposition asakubwatikeni bodza anthu amene ajawo agwidwa ndi mwana wa kukhonde zimene zachitika zija ndikuyaluka kutamba masana anthu akuona ndiye za chitikira anthu amene ajawo ndi uchisiru weniweni kumalankhula masitetementi kumakhala ngati amalawi sanapite ku sukulu amalawi ndi osazindikira kumazithira mweni inuyo ngati kapena ah, dziko lonse lino opambana ndi inuyo ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti palitu zambiri mufase amalawi kuteroku pamene paja mulungu akulankhula amene aku, za, akuchita ka zimene zijazo akuchita zimene zija ni mulungu ndi allah amene ujayo akulankhula something big is going to happen in malawi ndipo mundisimikizire amalawi something very big is going to happen imene ijayo ndi matrela zichabe zachitika ku nfra kuli simoko imene iti ichitike posachedwa pompano simoko inuyo a opposition tandipezeni ineyo ndikuuzeni kuli simoko yokuti mukakangofika pamenepo kungoti pa wina azikozera azingonjenjemera yekha chifukwa ndiye akhala kuti waononga mabiliyoni kuli za chinyengo apwitikizi ali kuno kuli za chinyengo simatimatiki machini ali kumeneko ndiye musamalire amalawi musanamizidwe ndi zisiru zimene zizi mmalawi munomo ndi dziko lotembereredwa limene anthu ache atsogoleri ache amangoyang'ana ndalama koma yeti anthu akuvutika kwambiri ndiyetu munyatu ali nyodotu zimene ziti zichitikezo munya muzangodabwa moto uli ng'ong'ong'ong'ong'o usi uli wauwauwawa usi muzaziwa kuti mulungu siosewera naye mukapusa muzipita mmozi mmozi lero ndi ajatu anyamatanu mmati muja kuti azitenga apwitika azipha anthu ayamba kukhapana okhaokha tinakuwuzani kunena kuti mbewu iyi mukuzalayi ndi mbewu yoopsa imene pamawa izakuvuteni imene ija ndi saini yonena kuti a lot is coming bad things are coming on your way muzionatu anyamatanu kupita apolisi kuti aka- akateteze zinalephereka imene ijayo imatchedwa kuti shobozobo shobozobo ndi imeneyo muyona charagwe nde ali nyodotu ali nyodo bon kalindo the dc